tuma min na n'a ye namori to a kelen na namori ni teri tɛ tuguni ani sigiɲɔgɔn ɲuman tɛ tuguni namori mana bɔ a ka baarakɛyɔrɔ a kelen de b'a ka te daga sigi ka sɔrɔ fɔlɔ n'a kun nana teriw bɛ na u bɛ baro kɛ u b'u hakili falen ɲɔgɔn na e muso jugu man ɲi dɛ ala k'an kisi muso jugu ma najugu ni lamu de donna maaw ka du kɔnɔ a bɛ k'u ka badenya tiɲɛ a bɛ k'u ka du duman tiɲɛ kuma min na dɔgɔkɛ n'o o nana o nimɔgɔmuso don n'o ye dirisa a ko ne ka maɲɔ musokolon a ko n'i ma to k'an ka tobili kɛ joona an bɛ muso kura furu ka fara i kan dɛ ja hali o kan'o fɔ o y'a dabɔ nimɔgɔniya tulonkɛ min kama o nimisara najugu nana i kant'a ma a k'aw mɔgɔlankolon mun b'aw bolo ntori t'i si a ka fugariya la wa a tɛ se ka yɛlɛn yiriju la e ye maa lankolon dɔ ye dɛ e bɛ musoko kuma de fɔ ne ɲɛna mun se bɛ aw ye baarakɛden bɛ n bolo wa han ne ma deli nin n'an faso la ɛ ye marimasa ɛ najugu tun ka jugu koyi ɔ juguya in ye diyagoya ye ka d'a kan a ba de k'a ma ko n'i taara cɛlasigi la i cɛsiri k'i sigi a ba in ye fa mara cogo min a y'o de fɔ najugu ɲɛ na a ko najugu i cɛ mara ne y'i fa mara i fa ye ko to ne ta la fo ka taa a da kaburu kɔnɔ najugu i jija i cɛ ka ko to i ta la e ye denba jugu filɛ koyi a y'a denmuso bila ka taa wali du duman ci namori ka du tun ka di najugu ye dirisa neni a y'a lakari n'o ye namori dɔgɔkɛ o bi kalan na nin don namori yɛrɛ ye lakɔli karamɔgɔ de ye a kɛra kelennabila ye a ye dɔgɔkɛ neni k'a lakari fo dɔgɔkɛ yɛrɛ nimisara a a ko nimɔgɔ ne m'a dabɔ nin kama nka ni ne ka kuma y'i tɔɔrɔ i b'i yafa n ma o don tilema najugu a ye surafana daga sigi o waati dix heures de maaw komansera ka da a ye surafana daga sigi n'i bɛ taa ɲama na i bɛ taa dumuni bɔnnen sɔrɔ ɲama na ala k'an kisi muso jugu tɔɔrɔ ma o don tilema musokɔrɔba de y'a wele n'o y'an ba awa o y'a wele n'o ye namori ba ye a ko n den i bɛ hakɛ to ne b'i deli i nimɔgɔw de bɛ yan o bɛ taa lɛkɔli la i cɛ bɛ taa baarakɛyɔrɔ la soli ka wuli joona i ka daraka sigi u ka daraka dun ka taa baarakɛyɔrɔ la i ka tilelafana tobi o ka bɛn midi ma i ka surafana tobi o ka bɛn surafana dun waati ma a ko hee jaa dɛrɛsi ee e ko fɔra ne ye kabini ne ma na koyi i tɛ n'i dagabilen sigi ne dala yan dɛ ne ma d'a la ne ɲɛbɔlen t'i den fɛ o ne ka cɛlasigi mun bɛ se e ma e m'i tile kɛ ka ban han ne cɛ cɛ ni ne ka tobili ka di n cɛ ye ka ban ne mago tɛ mɔgɔ wɛrɛ ta la koyi ne bɛ yan namori de kama a ye musokɔrɔba dɔgɔya a ye waliba dɔgɔya dɛ e ne balimaw aw ka waliba dɔgɔya kan lamɛn musokɔrɔba ko alahu akubaru o don tilema namori nana ka bɔ baara yɔrɔ a nana se namori ma a ko namori n'i ma kangari da i ba ye kabi e b'i sen ta ka taa baarakɛyɔrɔ i ba bɛ diɲɛ ko bɛɛ kɛ ne la yan i ba bɛ ne nɛni ka sɔrɔ ala m'o ye kira m'a ye abada a ye nkalon jugu ta ka da namori ba la a k'i ba bɛ ka ne tɔɔrɔ a ko i ba ko ne ma ko ne ka wuli sɔgɔma joona fɛ ko kabi fajiri bɛ seli ne hakili la mɔgɔ bɛ tɔɔrɔ i fa bara de n'i nana cɛlasigi la de i ka kan ka lafiya ee aw ma muso jugu mankan mɛn ale nana lafiya de la a cɛlasigi la ka cɛlakaw tɔɔrɔ a ko namori ne bi tɛ wuli sɔgɔma joona ne sini tɛ wuli ni ne ma bɔ sunɔgɔ la ne tɛ wuli o tuma ne ye sɛ de ye wa ka wuli sɔgɔmada fɛ kabi six heures du matin ko ka tobili kɛ ne ma deli k'o kɛ n fa bara wa ne ba tun tɛ wuli joona donc ale ba ye fɛn fɛn k'a ɲɛna a bɛ k'o de kɛ namori faso kɔnɔ o de kama n'i bɛ muso furu a furu du kɔnɔ muso den furu muso min b'a cɛ bonya muso min ye ko to a cɛ ta la den min mɔna o muso sen fɛ o b'a ba ladigi n'o taara i ka so o b'i fana bonya dɛ mais muso min b'a fa kɔli cɛ cɛ kɔli cɛ fa ni ba bɛ siɲɛ ta den min ɲɛna n'i y'o furu ka t'i ka so i n'a fana bɛ siɲɛ ta don dɔ dɛ e bolo kabako don ale bolo kabako tɛ dɛ ka d'a kan a caman kɛra a ɲɛna aa namori nana a ba la a ko n ma a ko ne ye muso furu e de e bɛ ka ne muso tɔɔrɔ n ma fara ne muso la e a ko namori ne ye mun f'i muso ye n k'a ka wuli joona dɔrɔn a ko n na ne b'a bɛɛ kalama koyi ne tɛ foyi fɔ e ye de n ma dɛ fɛn min ni mɔgɔ min ma fara ne muso la walayi n'i tɛ ne muso fɛ ne t'i fɛ ee mari masa n ko nin kuma damadɔ fɔra muso jugu la ko n'i y'a furu i b'i sigi ko damadɔ kan muso jugu muso lankolon bɛ bunadamaden a b'i kɛ dangaden ye a bɛ dangadenw fana wolo ka d'i ma n'i ma kunnaja a bɛ kɛ sababu ye k'i don jahanama ala k'an kisi muso jugu tɔɔrɔ ma najugu tun ye muso juguba ye najugu kɛra bunteni kɔmɔ ye namori n'a ba tɛ ɲɔgɔn kan fɔ tugun namori n'a dɔgɔkɛ dirisa tɛ ɲɔgɔn kan fɔ tuguni k'a sɔrɔ yɛlɛ tun bɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ hali t'a dɔn k'a fɔ fa ni ba kelen don tulonkɛ kun b'u ni ɲɔgɔn cɛ dirisa don dɔ a nana i kanto a ko n ma ko duwawu kɛ kɔnkuruba dɔw bɛna kɛ ni ne y'o kɔnkuru sɔrɔ dɔrɔn e ma walayi n bɛ baara ɲɛnama sɔrɔ n bɛ sɔn ka kɛ minisiri ye n ma fɛn min n'o kɛra kɛ n bɛ du in bɛɛ jɔ k'a bɛɛ kɛ vila ye najugu y'o mɛn a yɛlɛla f'a y'a tɛgɛ jɔ a ko hee ɛ o de ye ntori ka yirilayɛlɛ ye ɔ e ka du jɔ yan ka ne cɛ to yan kɔsen tɛ bila ɲɛsen ɲɛ yan koyi fo ka t'i sa i tɛ se ka yan jɔ ɛɛ ne najugu tile ye na yan ɛɛ ala maa tɛ bila ne cɛ ɲɛ yan koyi ala ka ɲi don dɔ dirisa u bɛ bɔ ekɔli la ka na sɔgɔma u taatɔ bɛ mɔni de min kɔrɔlen nka u dɛsɛra o la n'u bɛ taa ba bɛ wari de d'u ma u bɛ furufuru san k'a dun u bɛ na ka n'a sɔrɔ tilerafana ma mɔ u bɛ taa quatorze heures trente ka sɔrɔ tilerafana ma bɔ u bɛ na wulada fɛ tuguni daga bɛ sigi u ɲɛna fo fitiri tuma dɔw la o dumuni bɛ taa kɛ ɲaman na najugu tɛ miiri a tɛ taasi a tɛ siran maa ɲɛ kuma tɛ kɛ najugu fɛ abada don dɔ musokɔrɔba dusu kasira musokɔrɔba ko ne de tun bɛ du in kɔnɔ a y'a denkɛ wele a ko namori a ko naamu a ko n bɛ i deli ala kama ne de y'i wolo namori i ka di n ye nka ne b'a fɛ ka n ka ga ta n yɛrɛ ye ka n denninw labalo namori y'i kun biri a y'i kun firifiri a ko e y'i kun firifiri mun na a a ko ma a ko tiɲɛ la jaa ne ko man di e tɛ ne muso fɛ e na fara muso la sa ne muso b'a seko la koyi a k'e muso seko ye nin ye namori a ko dumuni tun bɛ k'anw ka so yan sept heures tilerafana tun bɛ dun douze heures midi pile surafana bɛ dun fitiri waati ee namori e ɲɛ t'i dɔgɔninw na bi fo k'u bɛɛ fasa namori wulila k'a ba sigilen to muso jugu bɛ ka namori kɛ dangaden ye dɛ e n balima ala k'an kisi muso jugu ma nk'ale bɛ maa kɛ dangaden ye a b'i bila i woloba la n'o kɛra i bɛ dɔɔnin sɔrɔ danga la koyi najugu bunteni komalama bɛ so kɔnɔ musokɔrɔba taara don kumu kɔnɔ a ye malo bɔ ka na k'a b'a dilan najugu nan'i jɔ a la ko hee a ko tɔ dara kɛnɛ kan bi bi de ne y'a dɔn k'i ɲɛbɔlen b'i denkɛ fɛ ne ɲɛngoya ni hasidiya de b'i kɔnɔ ɔhɔn subagamuso kɔrɔ bilalen ne tɛ n ka baara la wa baarakɛden bɛ ne bolo wa n tɛ wuli sɔgɔma joona ne ma deli min na n fa bara n t'o kɛ mɔgɔ bara ee waliba dɔgɔyatɔ filɛ dɛ musokɔrɔba ko alahu akibaru a ko yɔrɔ min na k'i b'a sɔrɔ i ɲɛ i ɲɛbɔlen b'i denkɛ fɛ ne ma da a la n'e tɛ fɛ k'i sen fila kungo k'i i da i denkɛ kɔfɛ musokɔrɔba ye sabara sen kelen bɔ k'a b'a bugɔ a ala o ni denkɛ dirisa bolitɔ bɛnna dirisa nana don so kɔnɔ a y'a ba bolo minɛ a ko ma i b'i buramuso bugɔ mun na ɛ musokɔrɔba kasira a y'i sigi a dɛsɛra ka kuma in fɔ ɛ musokɔrɔba ko ɛ ala ala ala filɛ ala ɛ ala filɛ koyi e maa t'i ɲɛgɛnɛ kɛ sa ka bɔ a la k'i kin ee mari masa ala najugu ko he ala hun e ala ni min ye ne bugɔ o b'a bolo ɲini f'a kala dirisa ko ko mun kɛra najugu yɛrɛ nan'i kanto e ba n'a t'a ka nafigiya la a bɛ taa mun na k'a bɛ tobili kɛ a y'o ba neni yɔrɔ min na dirisa girinna ka d'a kan musokɔrɔba y'a lajɛ a ko n'a sɔrɔ e ba ɲɛbɔlen tɛ i kɔrɔkɛ fɛ o o tuma muso de don wa a furulen de don wa dirisa y'a najugu ba de bɛ ti a ala k'a fɔ duguma k'a bugɔ yɛrɛ de fo k'a dalen to a k'i bɛ dɔ wɛrɛ fɔ nka ne ba tɛ neni aa o don tile ma e mari masa najugu kulela koyi e ala n'a kira u binna n kan u ye ne fa neni u ye ne ba neni e ala n'a kira se tɛ ne ye furujugu de filɛ ka nin se ne ma musokɔrɔba n'a den binna n kan o ala e ala a bɛ ka jinɛ jugu wele a bɛ wɔkulɔ wele a bɛ nkalon jugu tigɛ a b'i kolonkolon duguma min ma k'a la a bɛ k'o bɛɛ kɛ namori nana waati min na ka na jama korilen sɔrɔ ko mun kɛra a ala najugu y'a ka minɛnw cɛ n bɛ taa ee ala n ba awa ye ne bugɔ ani dirisa u tɛ ne fɛ tuguni u bɛ ɲini ka ne faga ha ala a bɛ k'i yɛrɛ la sama sama jaa ala tɛ sunɔgɔ la yanni namori k'a ɲɛɲini min kɛra namori m'a ba ɲininka koyi namori sinna ka dulɔki bɔ k'i k'a dɔgɔnin ka ten ka na se dɔgɔnin ma dɔgɔnin y'i kɔfilɛ namori bɛ k'a bugɔ a y'i sigi kɔrɔkɛ nin y'a ti fo k'a dusu suma aa kɔrɔkɛ ye na ɛ dirisa bugɔ dirisa tira koyi fo bɛɛ bɛɛ dabali banna dirisa ko ne kɔrɔ ne tɛ n tɛgɛ kɔrɔta e ma nka ala ka tiɲɛ dɛmɛ dɛ a k'e ɲɛngoden i maga ko muso la aw ka balimaya ne bɛna bɔ ka du in to aw ye walahi n'aw ma fara ne muso la ne bɛ taa luwanse ta ee mari masa muso jugu fili kɔrɔ dɛ jahanama lamara ka di du kɔnɔ ka tɛmɛ muso jugu dɔw kan ka d'a kan a b'i lo jahanama o ye jahanama ɲɛgan ye a bɛ diɲɛ fana kɛ jahanama y'i bolo jahanama dun ye kelen de ye i bɛ taa ale kama de ka taa a kelen sɔrɔ yen nka depi diɲɛ in kɔnɔ yan a bɛ jahanama d'i ma i bɛ tila ka t'a sɔrɔ i ɲɛ ala k'an kisi muso jugu ma e najugu a kuma k'a fili kɔrɔ dɛ min kɛra min ma kɛ a y'o bɛɛ de fɔ a ye nkalon jugu tigɛ ne fa nenina ne ba nenina u ye ne ci a y'i cun ne kɔnɔbara kan u tun bɛna ne faga i ba n'a jɛra n na a ala namori dimina fo a b'a bolo kin a k'a ba ma a ko n ba walayi bilahi ni ne se tun bɛ ne ye ne laban b'i sara k'i bɔ n baya la ne y'a dɔn kabini muso in furu kuma muso in ka ko ma diya e ye i ko karamɔgɔ y'a f'i ye k'a donna tan a bɔra tan jaa e de ye ne muso jugu ye a ala musokɔrɔba y'i bolo kɔrɔta ko ee ne tigi ala ee mari masa ala de tulo bɛ n na koyi ala ee ala tiɲɛ dɛmɛ ala tɛ ji to nɔnɔ kɛnɛ la koyi a ko namori n'a sɔrɔ ne binna i muso kan ala k'o tiɲɛ dɛmɛ nka n'a sɔrɔla n ma bin a kan a masa arahamani ɲɛ b'an na ne t'i danga dɛ n bɛ dugawu de k'i ye hali bi ala ka hɛrɛ k'i ye nka fɛn min don ɲɛko don a ti kɔko ye an bɛɛ b'a ye o don najugu dimina fo k'i sute ka t'u ka so namori kɛra a ti kuma maa si fɛ du kɔnɔ k'u y'ale muso gɛn muso gɛnnen ka sɔrɔ a ma gɛn a taara n'a yɛrɛ ye namori teri min mana taa najugu ba b'o nɛni mɔgɔlankolo n den tɔɔrɔla kabi najugu taara aw ka so a tɛ hɛrɛ la aw b'a tɔɔrɔ aw ba b'a kan aw yɛrɛ b'a kan hɔn n'an yɛrɛ tɛ nin furu nɔgɔlen in na a furula aw ma nimisa de b'an na bi walayi ni se bɛ ne ye furu in bɛ bɔ de aa marimasa najugu y'i pari ka diɲɛ yala damina namori nisɔn ka go a t'a ba fo tuguni a ni dɔgɔnin kuma tɛ fɔ musokɔrɔba mana tobili kɛ namori b'a ta a t'a dun namori donna dangadenya la muso nɔfɛ a fɔra muso min kana furu ko n'a donna k'a bɛ du ci o du citɔ filɛ dɛ a bɛ ka k'an bɛɛ ɲɛna o don tile ma i ko ala ka ko teri ɲuman dɔw taara delili kɛ ka na n'a ye najugu na k'a kɛra min ye ko min ka d'i ye o de bɛ kɛ hali n'i ko i tɛ mɔgɔ min fɛ o bɛ gɛn ka bɔ du kɔnɔ musokɔrɔba tɛ sɔn k'i la tuguni musokɔrɔba nana ka na s'a den namori ma a kasira i sigi a ko namori e i bɛ yafa ne ma sinji kama i bɛ yafa ne ma ni ne de kɛra sababu ye k'e muso gɛn ka bɔ du in kɔnɔ ala ka na n'i muso ɲuman ye i bɛ yafa n ma ala kama dirisa kɛra du kɔnɔ i ko falatɔ najugu nana sisan du kɔnɔ kabako wulila o don bɛɛ siranna ni najugu ni ni najugu kɛlɛla ni namori kɛlɛla musokɔrɔba kɛra du kɔnɔ fo k'a kɛ banabagatɔ ye musokɔrɔba tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye tuguni hali a tɛ fariya ka na gada la kuma dɔw la muso jugu nin b'i sigi ka yɛlɛ a ko ne bɛ ye dɛ ala aa ne ba ko n ma dɛ ko ni ne ye n ɲɛ kɛ nɔnɔ kɛnɛ k'u bɛ basijalan k'a la basijalan tɛ kɛ ne ɲɛ la yan dɛ ɛɛ mari masa aw ka ko kibaru filɛ dɛ i ko ala ka ko dirisa a ka composition kuma sera a bɛna concours dɔ kɛ a ko namori ne b'a fɛ ka kɔnkuru dɔ kɛ duwawu kɛ n ye ni n ye kɔnkuru in sɔrɔ n bɛ tila ka etidi dɔ kɛ n'o kɛra n bɛ pilasiba sɔrɔ namori yɛlɛla a ko ne ka duwawu kɛ e ye ne ka duwawu bɛ minɛ e ma n'e bɛ ne bonya e bɛ ne dɔn est-ce que e bɛ ne muso bugɔ e yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ i ye min kɛ n'i ni duwawu ka kan i b'o dɔn koyi musokɔrɔba k'a denkɛ ma n'a sɔrɔ danga de b'i kɔ dirisa ala kana kɔnkuru in da i la koyi nka ni duwawu b'i kɔ ala ka kɔnkuru in da i la